Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ unu abọọla chi n'ụbọchị taa kedu ka eke si anya anwụ ama m na ọ na-anya ntụgharị ntụgharị onye unu na-anụ olu ya bụ Odoziakụ John onye nchịkọta na Peaceful Igbo Academy Eji m ohere na-ekele ndị niile ndị tinyegoro anyị aka n'akwụkwọ ndị subscribe na this channel. Ndị na-eji ya onye ọbụla na-amụta ụmụ anyị na ndị Igbo anyị na-amụta asụsụ anyị bụ asụsụ Igbo. Ya dịrị nwa Okeke mma, dịrị nwa Okafọ mma, dịrị nwa Okorie mma, dịrị nwa Okonkwọ mma. Ebe ọbụla anyị tinyere aka, ọ ga na-abụrụ anyị ngọzi. Ụbọchị taa, anyị na-eneba anya na nri dị iche iche e ji mara ndị Igbo. Unu ma na a bịa n'obodo anyị bụ Naijiria, ndị Yoruba nwere nri ejiri mara ha, ndị Hausa nwere nri ejiri mara ha, ndị Igbo anyị nwekwara nri eji mara anyị bụ ndị Igbo nke n'oge ọbụla a kpọrọ nri ahụ ebe ọbụla ị fụrụ nri ahụ ma na nke a nke ndị Igbo today we are looking at Igbo food different types of Igbo food nri ndị ejiri mara ndị Igbo ekenekwa m unu ọzọ onye unu na-anụ onu ya bụ Odoziakụ John anyị ga-ebido n'eze nri ndị Igbo nke a na-akpọ ji ọtụtụ n'ime anyị amaghị na ji bụ eze nri ndị Igbo ihe kpatara o ji bụrụ eze nri ndị Igbo maka na ji nke ndị bekee na-akpọ yam ndị Igbo na-eme mmemme ji o nwere mmemme pụrụ iche a na-eme n'ana Igbo nke a na-akpọ iri ji ọhụrụ o nwere ndị na-akpọ ya ikeji nwee ndị na-akpọ ya oriri ọnwa asatọ ndị Mbaise na-akpọ ya ji Mbaise nke a mmemme ndị Igbo na-eme maka ji ọ dị ụzọ dị iche iche e si esi ji e si eri ya e nwere ike sie ya esie nwee ike sụọ ya asụọ nwee ike ghee ya eghe nwekwaa ike hụọ ya ahụọ So ji bụ eze nri ndị Igbo. Nke a kpatara na o nwere nsọ a na-asọrọ ji. Okenye anaghị ekwe ka ụmụazị zọdo ji ụkwụ, a na-azọ ji ụkwụ n'enu ma ọ nọrọ ana n'enu ya. Nke a mere ji jiri bụrụ eze nri ndị Igbo. O nwere ihe unu na-amụta? A bịa n'oge mgbe gboo, Ihe e ji ama ọgaranya onye nwere akụ na ụba n'oge mgbe ochie bụ ọba ji ole o nwere. Ji bụ eze nri ndị Igbo. Nri ọzọ e jiri mara ndị Igbo bụ ede. Anyị ma na ụmụ nwoke na-akọpụta ji mana ụmụ nwaanyị na-akọ ede. Ede bụ cocoyam. ọkwa nri eji mara ndị Igbo a na-asụkwa ya asụ kpọọ ya ụtara ede a na-asụkwa ede asụ anyị nwere nke a na-akpọ ụkwa breadfruit ama m na amakwa ihe a na-akpọ ụkwa ụmụaka anyị ndị amụ n'obodo Lagos ụkwa ka a na-akpọ breadfruit ọ bụ nri ejiri mara ndị Igbo anyị nwere ọkpa ọkpa ọkpa bụ ka a na-akpọ bambara seed ihe a bụkwa nri ejiri mara ndị Igbo kedu maka akịdị akịdị is a species of beans akịdị ihe a wụ nri ndị Igbo otipiri ị ga-enweta ya na Nsụka otipiri ihe a nri ndị Igbo o nwere ike obodo ndị ọzọ dịka obodo Yoruba maọbụ Hausa nri ndị a na-akpọ afa enwere ya amara otu esi esi ya kedu maka agwọrọ agwọ ji agwọrọ agwọ ji ee agwọ eweta agwọ ya agwọ ya porridge tinyechaa ya ihe dị iche iche eji eme ya ka ọ tọọ ụtọ o nwere nri ndị Igbo a na-akpọ ọna ụfọdụ na-akpọ ya ụna three leaf yam ihe a wụ nri eji mara ndị Igbo o nwere ihe unu na-amụta kedu maka abacha African salad ee onye na-eribeghị nke ahụ gbaa mbọ ịga ritụ abacha e nwere ụdị dị iche iche o nwere etu ndị Enugu si ab- agwọ abacha ha nwee otu ndị Anambra si agwọ nke ha nwekwa otu ndị Imo si agwọ nke ha mana abacha bụ abacha ka m bịazie na nri nke ụmụ nwoke anyị ha eribeghị ya n'ụbọchị obi ada adị ha mma nke anyị na-akpọ ụtara akpụ ee ụtara akpụ bụ ah, no ihe ụtara akpụ bụ pounded cassava ụmụ nwoke ndị Igbo bụ ndị laikiri nri onuno ụtara akpụ ihe a bụ nri ejiri mara anyị ọ bụrụ na ịsụcha ụtara akpụ weta ezigbo ofe dịka ofe nsara ma ọ bụ ofe olugbo a ga-eji wee rie ya ihe a bụ nri ejiri mara ndị Igbo o nwere ihe unu na-amụta o nwere onye nwere ajụjụ ọ ga-ajụ m dịka ụbọchị taa anyị na-aga live O nwere onye nwere ajụjụ ọ ga-ajụ? Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ị ga-ajụ, gaa na comment section gaa jụọ ajụjụ gị. Dịka anyị na-ekwu maka nri ndị Igbo n'ụbọchị taa, o nwekwara ofe dị iche iche e jiri mara ndị Igbo. Ọ bụrụ na ị gaa mmemme ebe ndị Igbo na-eme ihe, ị fụbero ofe ọha, ị fụbero ofe nsala, ị fụbero ofe olugbo, ofe ụzịza ofe ụtazị ofe akwụkwọ nri ofe achị ịma na mmemme ahụ enwe- enwe- enwebero isi maka na ofe ndị a bụ ofe ejiri mara ndị Igbo ofe olugbo ọwụ na ị gaa na Anambra mmemme ọbụla a na-eme na Anambra a ga-enwerịrị ofe olugbo nke a kwọrọ aka wee sie tinye ya anụ tinye ya azụ tinye ya ụmụ ihe ịma na ụmụ ihe dị iche iche ụmụ ihe afọ anụ ndị a gasị ọ bụrụ na ị gaa Imo o nwere nke ndị Ikeduru na-akpọ ofe akwụkwọ ihe a bụ ofe ọkọrọ e na-eji ụgba were esi kedu maka ofe owere ndị owere si na onye na-enweghị ego adịghị eri ofe owere kedu ihe eji wee kwuo ya ofe owere bụ ofe pụrụ iche akụrụngwa dị ya orishirishi ihe dị iche iche anụ ụdị ọbụla ma anụ kpọrọ nkụ ma azụ ofe owere onye na-ejighị ego adịghị eri ya ihe a bụ ofe dị iche iche eji wee mara ndị Igbo anyị ga-abịa na njedebe nkụzi anyị n'ụbọchị taa ọ bụrụ na ị sọskraịbụ bee na channel a Peaceful Igbo Academy ohere dịrị gị ime ngwa ngwa gaa sọskraịbụọ ịsọskraịbụkwa ya ịbịnyere m aka na share button ị share ka ndị ọzọ mata na o nwere ihe na-eme